an b'a deli ala fɛ san yɛlɛmana ka degun minnu sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ an b'a deli ala fɛ ala k'o degun ninnu wuli san yɛlɛmana ka hɛrɛ minnu sɔrɔ yen an b'a ɲini ala fɛ ala k'o hɛrɛw jidi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo wulikalɔ ni cɛsiri min kɛra nin kalo nin kɔnɔ eh, sunkalo na dɛmɛ caman kɛra adamadenw fɛ ka ɲɛsin balimaw ma an b'a deli ala fɛ dɛmɛ ninnu ala ka bɛɛ kɛ alijinɛ sara ye ala k'a kɛ bɔda ye an ye sini k'a deli ala fɛ ala ka miliyari segin a bɔyɔrɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o ɲuman la ka tila ka an karamɔgɔw fo karamɔgɔ minnu wulila ka lɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ka se ka tafsiriw kɛ ka mɔgɔw lafaamuya ala ka diinɛ na an b'u fo k'u waleɲumandɔn k'u barika la ka to yan ka foli ci an karamɔgɔ yɛrɛ ma seyidi serifu usumani madani hayidara mali la ta ni wagati la a ka wulikalɔ n'a ka cɛsiri la diɲɛlatigɛ ka lafiya bɛ sɔrɔ cogo min ale ka wulikalɔ bɛnn'o ma adamadenw bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min ka bɔ da kelen fɛ cogo min a seyidi serifu usumani madani hayidara a wulilen don ka lɔ su ani tile a n'a ka kalandenw an b'a fo k'a waleɲumandɔn k'a barika la k'a ɲini ala fɛ sijan ani kɛnɛya ala k'o di karamɔgɔ n'a bɔnnaw ma k'a deli ala fɛ an ka jamana ninnu ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka kelenya don a kɔnɔ fitinɛ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ an b'a deli ala fɛ ala k'a bɛɛ ban k'a ɲini ala fɛ san ɲɔgɔn caman b'ala bolo ala k'a jira an na ni si ani kɛnɛya ani lafiya ye an nisɔndiyalen don bi ka bɛɛ fo k'a fɔ ko bɛɛ sanbɛɛ sanbɛɛ ala ka san caman d'an ma san ɲɔgɔn caman b'ala bolo ala k'a jira an na ni si ani kɛnɛya ani lafiya ye alhamdulila a diyara n ye a diyara n ye an b'aw yɛrɛ fo a ka wulikalɔ n'a ka cɛsiri la ka dugawu k'a ye a ka baaradaw ala k'u jidi Ala ka si di aw ma ka kɛnɛya di aw ma min b'an bolo dɔrɔn k'a fɔ diɲɛlatigɛ ra o le an bɛ segin an karamɔgɔ ka kumaw le kan n'o ye adamadenw ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kanu ka bɛn foyi tɛ bɛn le bɔ n'an hinɛna ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kanu ka bɛn ni ala sɔnna a ma ala ka dɛmɛ b'an nɔfɛ o la an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ o le bɛɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn kanu an ka yafa ɲɔgɔn ma ko o ko tɛmɛna an ka ɲina bɛɛ kɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ anw de ye ba kelen fa kelen ye an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra ni ala sɔnna ala ka dɛmɛ bɛ na n'o tɛ ni wagati in na tiɲɛ yɛrɛ la degun kɛlen bɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔ caman kɛlen bɛ k'u sigiyɔrɔw bila k'u sigiyɔrɔw bila ka yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ ala ni degun sababuya la an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ o le ye hali bi bɛɛ ka jija dunan bɛ minnu fɛ ani mɔgɔ minnu bɛ jamana wɛrɛ la minnu bolila ka bɔ sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la u taara yɔrɔ minnu na an k'u minɛ an ka hinɛ u na an k'u dɛmɛ an n'olu le kelen ni ala sɔnna a ma ala ka dɛmɛ bɛ yen ni ala sɔnna siga t'a la nin ko minnu filɛ nin ye u bɛ ban siga t'a la sen b'a banyɔrɔ fana na ka fara an karamɔgɔw ka wulikalɔ n'u ka cɛsiri n'u ka dugawu A n'an ka faamaw ka wulikalɔ n'u ka cɛsiri n ni ala sɔnna a ma ala ka dɛmɛ bɛ yen an b'a deli ala fɛ ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma ala k'an sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an cɛ kanu ala ka jidi ala ka fitinɛ ban diɲɛ fan bɛɛ ala ka bɔda di an bɛɛ lajɛlen ma vraiment an kɔni b'ala le fo ka ala barika la hali bi ka dugawu kɛ su ni tile ka tila ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ani ka tila ka dugawu kɛ gɛlɛya min bɛ diɲɛ na ala bɛ se k'a ban cogo min Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye an b'ala fo k'ala barika la kɔmi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min san o san ziyara labɛnnen don inshallah tamani karamɔgɔ fɛ sirifila n'o ye karamɔgɔ bangebagaw minnu bɛ tamani minnu dalen bɛ yen karamɔgɔ bɛ taa u ziyara kabini kelen don fo ka na kɛ mali bɛɛ ye fo ka na kɛ bi diɲɛ bɛɛ bɛ taa fara karamɔgɔ kan ka ziyara kɛ Ala sɔnna waati tɛmɛnen ninnu na banakoya tun kɛra sababu ye ka waju lɔ fan bɛɛ fɛ nka ala sɔnna ɲinan ko nɔgɔyara ni ala sɔnna ziyara bɛ yen ka bɛn taali bɛ kɛ ka bɛn le 3 ma kari bɛ yen fuseni tarawele ka da ra a biye bɛ ta yɔrɔ dama na agence ra biye bɛ ta suguda ra biye bɛ ta fuseni tarawele ka yɔrɔ la ni ala sɔnna kariw caman bɛna labɛn ka taa an karamɔgɔ fɛ yen ka taa karamɔgɔ bilasira a bangebagaw layɔrɔ la ka se ka dugawu kɛ bangebaga ninnu ye ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ye ala bɛ se ka nɛɛma jidi an ka taabaa ninnu kan cogo min na ni ala sɔnna taali labɛnnen don ka bɛn ni le 3 ye inshallah n'ala ka jɛn ye an b'a deli ala fɛ ala ka sira nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka tila k'a ɲini ala fɛ dugawu minnu bɛna kɛ ala ka minɛ an ka dabaga ninnu ma dugawu minnu bɛna kɛ ɲɛnamaw yɛrɛ fana ye ala ka minɛ ɲɛnamaw ma dugawu minnu bɛna kɛ jamana ni diɲɛ bɛɛ ye an b'a deli ala fɛ ala ka dugawu bɛɛ minɛ donc o la o voyage labɛnnen don o kɔfɛ fana ni ala sɔnna karamɔgɔ ka anniversaire n'o bɛ kɛ 12 mai ni ala sɔnna o anniversaire nin bɛna kɛ bamakɔ ɲinan bɛɛ welelen don ka se ka taa anniversaire nin kɛ karamɔgɔ ye karamɔgɔ an b'a fɔ karamɔgɔ ma na diɲɛ na foyi kama fo adamadenw bɛ se ka lafiya cogo min lafiya bɛ se ka don diɲɛ kɔnɔ cogo min o kama karamɔgɔ bangeni n'a anivɛrisɛri sera bɛɛ bɛ wuli ka lɔ ka nisɔndiya kɛ ka ala fo ka ala barika la ka deli ala fɛ ala ka si jan d'a ma hali bi ka si jan d'a ma ka mɛn an kɔrɔ ka kɛnɛya eh, a ka baara ninnu a ka se k'u lase a lase cogo la donc o la ni ala sɔrɔ anivɛrisɛri fana bɛ yen le 12 ni ala ka diɲɛ ye bɛɛ welenin don bamakɔ an b'a deli ala fɛ ala ka yira an na eh, karamɔgɔ a bɛna si hakɛ min sɔrɔ an b'a deli ala fɛ ala k'o ɲɔgɔn caman fara kan ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka lafiya d'a ma ka labanko ɲuman d'a ma ka deli ala fɛ ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an b' ala fo ka ala barika la ka bɛɛ lajɛlen fo ka filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo foyi t' an fɛ fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi ka segin a kan ka deli bɛɛ lajɛlen fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn minɛ n'o kɛra siga foyi t'a ra ala b'an dɛmɛ mais an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ansar dine tɔgɔ ra diɲɛ bɛɛ ka bɛɛ fo an ka président international nin wagati la ale bɛ karamɔgɔ fɛ tamani an b'a fo ka présidentw bɛɛ fo jamana bi saba ni kɔnɔntɔn na ka président n'u ka bureau ni tɔnden bɛɛ fo ka silamɛ ɲuman bɛɛ fo diɲɛ fan bɛɛ ka deli ala fɛ san ɲɔgɔn caman b'ala bolo ala k'o yira ni si ani kɛnɛya ani lafiya ye Ka deli ala fɛ ala ka bɛɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ ala kan'an si siri danfɛn na ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye vraiment an nisɔndiyalen don ka to yan ka foli segin an karamɔgɔ yɛrɛ ma a n'a ka denbaya bɛɛ ala sɔnna an karamɔgɔ a ye e, kira manden sɔrɔ a ka denbaya ra su ra ka bɛn deux heures et demie ma e, ne ka bɛn selidon yɛrɛ ma mali la an karamɔgɔ ye denkɛ sɔrɔ a ka famille na an b'a deli ala fɛ den ala ka kɛ den sima ye a nana hɛrɛ minnu sɔrɔ faso kɔnɔ an b'a deli ala fɛ ala k'olu jidi a nana den o den sɔrɔ ala ka bɛɛ wuli den ala ka tɛmɛ an karamɔgɔ yɛrɛ kan ka kɛ cɛ dɔ ye ka kɛ diinɛ lasebaga ye tiɲɛ kan ka kɛ garisɛgɛtigi ye ka furumuso ɲuman d'a ma vraiment an nisɔndiyara fo ka s'a dan na den sɔrɔ na karamɔgɔ ka famille na ka bɛn selidonya ma an b'a deli ala fɛ ala k'a nani kɛ hɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ ma ala ka bɔda di bɛɛ lajɛlen ma ka deli ala fɛ eh, denkuru mɔgɔ o mɔgɔ ra an b'a deli ala fɛ ala ka den barikanin don bɛɛ garisɛgɛ ra ala ka ɲɛnagɛnna di bɛɛ lajɛlen ma vraiment nisɔndiyara an b'ala le fo ka ala barika la dan tɛ foli min na ka tila ka aw yɛrɛ fo aw ka wulikalɔ n'a ka cɛsiri la aw bɛ kɛ sababu ye ka kibaruyaw lase diɲɛ fan bɛɛ fɛ an b'a deli ala fɛ a bɛna kibaruya minnu lase tuma o tuma a ka kɛ kibaruya le ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn don diɲɛ na ka kelenya don diɲɛ na ka kɛ hɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ ala ka o se d' aw ma o hakiliw d' aw ma ka garisɛgɛw d' aw ma ala ka bɔda d' aw yɛrɛ ma a ka baaradaw ala k'u jidi salli ala na